Nnọọ n'ime akara nke ise, ọ kwesịrị na ị ga-asa ahụ mgbe ị rụchara ọrụ, gbagharịchaa ebe anyanwụ na-acha gị, i were mmiri sachaa aja na atịtị dị n'ahụ gị, arụ gị ga-adị ọcha. Etu arụ gị ga-esi eme gị ga-eme ka mmụọ gị sie ike, nwee obi aṅụrị. jụọ oyi nwee obi ụtọ maka ndụ gị ihe a bụ ihe dị nsọ na-enweghị ntụpọ maka na ọ ga-emetụta onye ọbụla ị kwesịghị ide ya n'akwụkwọ ka mmadụ jee gụọ mana ihe anyị na-enweta nke ndị ọzọ enweghị ike inweta maka ihe anyị kwesịrị ime na ihe o ji dị mkpa na anyị kwesịrị ịdị na-eme ọtụtụ ihe dịka ịgụ akwụkwọ sayensị nke ọma ịgụọ ka esi alụ ụlọ na ịmụ ka esi emepụta osisi na ihe ndị ọzọ eji alụ ụlọ ọtụtụ ihe mmadụ nwere ike ime ka nke na e dee ya n'akwụkwọ edepụta etu esi eme ya ihe ga-enyere onye ama eme ya na ndụ ya ha ga-enweta ya bụ akwụkwọ ha gụọ ya ihe niile mmadụ bịa mụta n'ime arọ iri maọbụ iri abụọ onye ga-agụ ya nwere ike ịma ịma ihe ọma n'ime otu wee luo alọ atọ nke ga-egosi site n'uchu o tinye n'ime ya bụ akwụkwọ ihe o ji aka ya ewepụta nwere ike iwe ya alọ abụọ ụfọdụ arọ ise mmadụ nwere ike inweta ya bụ amamihe jide otu onye jere otu onye arọ iri abụọ ka ha nweta mana kemgbe mmadụ ji arọ iri abụọ were depụta ya nke na onye ọzọ nwere ike ịbụ nwa ma ọ bụ okenye ga-aga njem weta ya bụ akwụkwọ gụọ ya bụ akwụkwọ wee bụrụ nnukwu mmadụ n'isi onwe ya naanị maka na ọ gụrụ akwụkwọ a mana ndị be anyị nọ n'ime atụmatụ otu akwụkwọ nke na ya bụ akwụkwọ ha bịa nye ha aghụghọ dị n'ime ya ha sị na ọ dị nsọ bụ naanị ya bụ akwụkwọ ka ha na-agụ nke na ha too dịka okenye bụrụzie agadi ha na-agụ otu akwụkwọ ahụ sọsọ akwụkwọ ahụ bụ ihe ha chọrọ ịgụ mama nnukwu m ugbu a bụ sọsọ akwụkwọ ahụ ka ọ na-agụ ọ dịzịa ka akwụkwọ ndị sayensị na ọtụtụ dị iche iche o tinye oge ya n'ime akwụkwọ ndị a o nwere ike ịmụta otu abụọ atọ maọbụ karịa kụziere ihe dị iche iche tata ma ọ ga-etinye ike ya niile na-agụ akwụkwọ nsọ ụtụtụ ehihie na abalị kemgbe alọ iri ise gara aga alọ iri ise gara aga ị na-agụ sọsọ otu akwụkwọ hei alụ emee ihe a bụ atụmatụ otu akwụkwọ ndị be anyị nọ na ya ya mere okwu a ji dị mkpa na onye ga-aghọta ihe anyị na-ekwu ga-ekesa okwu a ka ụbụrụ ndị be anyị bido na-emepe n'agbanyeghị alọ ole ha dị ihe emebibeghị ihe emebibeghị ka gị bido ịgụ akwụkwọ n'ime eziokwu bụ nsọ enweghị ntụpọ n'ime isiokwu ndị a na-emepụta amasị amasị ọkachamara obi ihe gosi onwe ya n'ime isiokwu ndị a ọ bụrụ na ị chọọ inwe mmetụta n'ebe ọkachamara nọ ị kwesịrị ịchọ amamihe ya bụ amamihe bụ ihe ọkachamara bụ mana ị gaghị afụ ya bụ ọkachamara n'ime akwụkwọ ha sị ọ bụ nsọ ya bụ ụmụ biafra ụmụ biafra ụmụ biafra chịkọtala ọnụ bikonụ unu ga-eteta n'ụla ebe a ka anyị ga-achịkọta isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị nke tata ndewonu